Nthawi imene amabadwa mwanayo n'kuti atate ake atagwidwa ndi asilikali ndi kupita nawo ku boma. Pamene adafika, kapitawo adawauza kuti, Inu ndi enawa mutseke ulalo uwo popeza boma lachita chisoni ndi anthu a m'dziko lino. Akamapita kofuna chimanga ku mayiko ena akusauka pa mtsinje umenewu. Mwezi wathawo amwala apa adanka ndi madzi mu mtsinje womwewo. Pa chifukwa chimenechi tiyeni pitani. onse adati eya tsiku limenelo atatha kugwira ntchito adapita kwa kapitawoyo kuti akawapatse nyumba yogonamo kapitawo adati ha opusa inu mufuna kuti nyumba ndikumangireni ndine chokani kamangeni uko pepani akapitawo kwada tikamaliza msanga bwanji kaya musafunse ine mungotopa ndi mawu tsiku limenelo atate ake a Nthondo adadandaula kwambiri nati, ha tsoka ndidalisiya kumudzi ena angodya gaga mwaufulu koma ine kumasauka chonchi ha chabwino udzu udali wouma nthawi imeneyo ndipo onse adati tiyeni tingomanga kamsasa ngakhale koyipa nanga tingalimbire kumanga kabwino ngati kuno n'kwathu onse adati eya ndipo adamanga kamsasako msangamsanga natolera nkhuni ndi kulowamo tsiku limenelo sadakambe nkhani kamba ka kulema mmawa kutacha atate ake a Nthondo adafotokozera anzawo maloto ine nditagona ndinalota nditalemberera chulu ndipo titatsiza kupanga litala zinatulukamo inswa zochuluka ndinauza mwana wanga wamkazi kuti amake abwere ndi msuko wodzatengeramo inswazo koma ngakhale anafika kudzatenga inswazo sitinathe kuzimaliza kenaka ndangomva dzidzidzi ha kani ndi bodza ndiye pamenepa ndikuti malotowa ngotani kumasulira kwake wina adati maloto amenewa ngabwino musaone mmene tasaukira leromo tingasauke yati tayabe munthu asamakhala ndi maganizo masiku onse chifukwa adzaonda kutacha mmawa kapitawo adabwera nati tulukani tiyeni kuntchito onse adakonzeka natuluka kubwalo ndi kutsatira kapitawo uja adayambanso kugwira ntchitoyo atamaliza adayitanidwa onse ndi kapitawoyo nalipidwa aliyense makobidi asanu ha ukondwera ati onse adati tiyeni tigone poti kwada tisachoke ayi onse adavomerezana kumsasako sadagone kwambiri kamba ka nkhani mmawa kutacha onse adamwazikana kuthawa njala chifukwa adali kungokazinga osalawa nsima tsono adalawirirana ndi kuti mzathu pita bwino tidzaonana mulungu akatisunga pa njira atate a Nthondo adamva njala nati mu mtima mwawo kapitawo wandipatsa makobidi asanu ha ntani tsono adapatula limodzi nagula nsima ndipo anayi otsalawo adagula nkhuku kuti akatsuke mkamwa adapita nadya nsimayo monga kapolo mwinanso amaopa kuti angakafike ndi mdima woopsa atafika pa mudzi woyandikana ndi wawo adamva mawu akuti ehe inu taimani moni eya mudapita kuti adandigwira msilikali pamodzi ndi ena m'midzi ina ndipo tidakagwira ntchito yokonza ulalo monga simudamve kuti kunyumba kwanu kuli mwana wamwamuna ngakhale pang'ono ponse sindinamve liti limenelo dzana kodi tsalani bwino ndipita kumeneko eya pitani bwino mwina tipezana mawa tateyo adayenda mofulumira ndi kukafika kumudzi dzuwa lisanalowe pamenepo anthu ena adamlonjera tateyo mnyumba lowu bwino lake adamva mawu akuti zikomo poyang'ana adaona apongozi ake nati kwa iye moni zikomo eya tsiku lija mudachoka ino kuno kudabadwa kamwana kakamuna usiku kamwana kokongola kwambiri kamwana kotukwanitsa ha ha ha ha adaseka atate ake anthondo kodi chabwino kwambiri inde kumbuyo kulibe maso munthu sangadziwe kuti kumene ndikuchokerako kuli bwanji mwina kwachitika zina ati ngwamwamuna eya ha wabadwa masiku a nsautso Nanga kugwidwako nkwabwino? Nkwabwino bwanji kusaukako? Ha, chabwino tidzaona. Kodi mudatha bwinobwino ntchito yanu? Eya, koma ine maloto adandivuta kwambiri ndipo anzanga adandimasulira kuti adali abwino chifukwa ndidalota maloto achulu ndi kutapa inswa zambiri. Ha, si zomwe zakubadwa kwa mwanayu indedi nzoona zikomo kuti mwabwera chifukwa m'phala la mwana mulibe kachikunje ka mankhwala tere inu muzinka muupempha ndipo tsalani eya tsono kutada adadya nsima nagona mwa chikondwerero chachikulu kutacha mmawa atate anthondo adatuluka kukaona kamwanako Motero mkazi wawo adanena kuti, Usiku mwanayo analira kwambiri, choncho pitani kapempheni matumbo a simba. Kodi? Chabwino. Ndipo uzani mwana andipatse madzi ndisambe msangamsanga ndizipita kukadali mmawa. Ndiganiza adziko ali nawo matumbowo chifukwa adapha simba nthawi ya malimweyi. Adayimirira pomwepo napita kunyumba. Kumeneko adati kwa mwanayo, Fulumira iwe, ndingakapeza atapita kumowa. mwanayo adapereka madzi kwa atate ake nasamba msangamsanga ndi kupita kumeneko mofulumira atafika adafunsa adziko ndipo adawapeza pabwalo adawayitana ndi kuwapempha matumbowo adafotokoza zonse zimene adabwerera adziko adaseka nati a mnzanga sudziwa mankhwala ena kodi amene alowa m'malo mwa matumbo a simba eya ah, sindiwe ndoda suja uli nawo ana akazi koma sanakulebe eya kuno matumbo a simba adatha koma kaphe khoswe ndipo matumbo akewo ndiwo mankhwala zikomo linda pang'ono udye nafe nsima chabwino atadya nsimayo adalawira napita kwawo atafika kwawo adabwereka khasu nakumba makoswe m'nyumba mwake atatero adapereka kwa mkazi wake kuti aziponya mphala la mwana namandyetsa masiku onse Bwino lake m'mawa wina apongozi atateyo adabwera m'nyumba mmene mudali iye nayamba kufotokoza zimene adadzera. Lero anthu amene anali mchikuta atuluka. Alipo angati? Alipo anayi. Chabwino ndamva. Tsono apongoziwo adayimirira napita ku nyumba. Pamenepo atate ake a Nthondo adayamba kulingalira za dipo loyenera kupereka kwa anamwinowo. Kotero adatuma ana kukapempha nkhuku kwa abwenzi awo. adalindira mpaka madzulo pamene dzuwa litafunda mmawa akazi adatuluka mchikutamo nabwereka lumo nameta tsitsi lonse loyamba la mwanayo wina adati kodi palibe bwazi ulipo patseni ndipote tizingwe kuti timveke mwanayo pamenepo atalandira bwazi winayo adayamba kupota tizingwe namanga mwanayo topanda mkanda nati Anzanga pitani. Zikomo. Chuma ndibwera nacho madzulo ano, koma mwanayu mumsamale. Adamwazikana onsewo. Atate ake a Nthondo atamva mawuwa kwa apongozi awo aja, adatenga mpeni waukulu ndi nkhwangwa napita kukatema misanjo ya kama. Atadzatula adapitanso kukafuna luzi ndi tsekera. Atatsiriza adabwera nazo zonse pabwalo paja nayamba kuluka tchika. Wina adati, muchita nalo chiyani tchikali? paja kunyumba kuli mwana ndipo akazi atulukako lero kodi ndinayiwala nanga iwe umagona kuti kanyumbako bwanji kuluma mmenemo leka mzanga muli nsikidzi muja atatsiriza kuluka tchikalo adalinganiza bwino zonse kuti mkazi wakeyo azikagonapo ndi mwanayo Madzulo, ana amene adatumidwa awo adabwera nazo nkhukuzo, nazipereka kwa atate a Nthondo. Tsono iwo adazipereka kwa apongozi awo kuti akazigawire anamwino. Atatha kuwagawira adabwerera kunyumba kwawo. Atatuluka naye mwanayo m'chikuta adayamba kuvutana chifukwa cha kutcha dzina. Ena adati, Titche ndife! ena adati iyayi koma ndife pamenepo padali kukangana kwambiri koma poweruzana bwino adati chabwino mutche ndinu akuchimuna motero iwo adavomera namutcha mwanayo nthondo ndilo dzina la atate ake akulu zitatha za dzinalo adamwazikana litameranso tsitsi la mwanayo akazi adapangana kuti amundire liwombo onse adavomerezana nafuna mankhwala ndi kuwatentha adammeta ndi kutenga mankhwalawo nasakaniza pamodzi ndi mafuta nachitira liwombo la mwanayo ndi kumdulira mduliro mmawa kutacha mkazi adayamba kukamba ndi atate ake anthondo nati kodi inu simudziwa mankhwala oyika mphala kapena mungoganiza za matumbo a khoswe okhawa kodi pofunsa chotere uyesa kuti ine sindikukumbukira iyayi ndikungokukumbutsani kupeza nthawi yapitapo ayi ine ndikukumbuka tsono mwamunayo adapita nakakumba mizu ya timitengo tina napereka kwa mkazi wake kuti ayike mphala la mwanayo iwo adakhala motero masikuwo itafika nthawi yakuti nthondo wasanduka mwana wonyamulidwa ndi munthu aliyense amayi ake adatenga bwazi napota chingwe natungirako mkanda pambuyo pake adaduladula lizingwe lomwe adalimanga m'miyendo m'manja ndi mchiuno mwa mwanayo ndi kumveka mkanda m'malo mwa zingwezo tsopano adakondwera popeza adali mwana wamphamvu apongozi aja adamtenga nthondo nati ha mphamvu ati anansi ake onse amkaziyo adakondwera koposa chifukwa cha mwanayo mmawa pothera dzuwa m'khonde atate ake a nthondo adafunsa mkazi wawo pamene amatsira mnyumba nati Nkhondemo! Wuu! Kodi mwanayu tipita naye liti kwa anzake dzina? Indedi, chifukwa masiku ano akungonena kunjira kuti iwowa mwanayu abwera naye liti? Nanga iwe bwanji osakonola lero kuti tipite naye mawa? Nanga nkhuku mwafuna kodi? Iyayi, konola. Ngakhale zidatha ndi chidelo, nkhuku ndifunafuna kwina. kapena ndingotenga imene ndidatenga kuntchito kuja chabwino ingotengani yomwe ija mkaziyo atatha kutsira adatenga nthondo namusungitsa atate ake adalowa m'nkhokwe nafuna tsokwe atatonola adayamba kukonola atatsiriza adafulula phala la gaga napatsa kwa atate ake anthondo mmawa adanyamuka ulendo atatenga nkhuku ija ndi lipande mchitete nakafika nalo kwa anzake a dzina la nthondo atafika naye Nthondo anthu adakondwera kwambiri adamutenga ndi kumbereka kenaka adauza mwana wina kuti apitikitse chitambala atagwira adachipha nachiphikira alendo adagonako masiku angapo kumeneko ndipo atapuma adati lero tipita kwathu powayankha adawauza kuti lindani tikupatseni ufa kuti mukadye tsono adawasinjira nawapatsa pamodzi ndi nkhuku nati nkhukuyi ine ndapatsa mwanayo kuti mukamuwetere osakamudyera ayi onse adavomera nalawirana nawo mosangalala atafika kumudzi adaonananso ndi anthu omwe adawasiya nthondo adanenepa koposa mmawa wina atate anthondo adati kwa mkazi wawo kodi mwanayo aleredwa ndi yani Mkaziyo adati, Mwanayu sindifuna aleredwe ndi munthu wina, chifukwa atamgwetsa, sangathe kunena kuti mwanayo anagwa. Kaya kapena amlere ndi mwana wathu wamkaziyu. Eya, mwanayo amleredi ndi mlongo wakeyo. Nanga mbereko tiyitenga kuti? Ha, mbereko ingathe kusowa kodi? Nanga mbuzi yoyerayi? Ha, yoyera ine sindifuna. Chifukwa chiyani? Ha, monga nyama? undiseketsa iwe chabwino ndikupha mbuzi yako dayi chabwino mawa adapha mbuziyo nasenda mberekoyo nayifufuta nkuyikometsa ndi mikanda ndi zingwe zina nazitcha dzina la makometserowa kanyaza ndiko kukhumbiza ena amene alibe mwana motero adayipatsa mwana wawo wamkulu wa mkazi mberekoyo kuti aziberekera nthondo mwana wawo adakondwera kwambiri kulera mlongo wake wakhandayo Kawirikawiri amanka nayenda naye ali kumbuyo. Akamva njala, amamfululira phala nammwetsa. Akalira amanka naye kwa amake kuti akamuyamwitse. Nthondo akalira amamuimbira nyimbo zija za alezi zakuti, Lululu, lululu, mwana alira, alira amake, wanka kumadzi. Lululu, mlezi wa mwana ndi kantanda, make ndi kanthiko, tate wake komba nkhali. lululu ndibiri mankhwe liza mkonono mwana agone pomwimbira nyimbo zimenezi nthondo amaleka kulira namamvera nyimbozo atakulirapo nthondo adayamba kukwawa tsiku lina make a nthondo adapita kumunda ndi mwana wawo yemwe adatenga nthondo kumbuyo pobwera mwana wamkaziyo adasenza nthondo paphewa ndipo ataona amayi ake adayamba kumkalipira bwanji usenza mwana wanga paphewa kapena ufuna kuti mwana ayambe kumera mano am'mwamba Sudziwa kuti mwana wosayenda akamutengera paphewa amayambira mano m'mwamba? Mwanayo adayamba kulira koma adaleka msanga atafika kumudzi. Patapita masiku, mleziyo adayamba kuyendetsa mwanayo. Mwina Nthondo amalira chifukwa chokana kuphunzira kuyenda, koma m'bale wake amamukakamiza, namaimba kuti, Tata, kaliyenda! Motero Nthondo adakhonza kuyenda bwinobwino. Nthawi ya masika Nthondo adayamba kudwala. adamuyesera mankhwala a litsipa koma matenda adali momwemo osaleka tsono atate ake adanka kwa mkulu wina nayamba kupempha mankhwala patseni mankhwala chifukwa mwana wanga akudwala wamkulu iyayi wakhanda kodi iwe sudziwa kuti nyengo ino ana amasauka ndi mauka kudziwa ndimadziwa pang'ono Iwe sindiwe wamkulu ndipo sudziwa mankhwala a mawuka? Inde. Kodi m'manja mwa mwanayo mwalawamo muzuna? Iyayi, chifukwa sindimadziwa. Munthu ukamakula woyenera kumadziwa zitsamba popeza mwina matenda otero angabwere muli kutali ndi anansi. Ukapeza mwana afunda chifukwa chokhachokha ndi mawuka amenewo. Chabwino, pita kwanu ukakumbe bwazi, chivumulo, chipeka ukazi ndi maso ang'ombe ukasakanize ndi maluwa ndipo uzikamusambitsa potuluka dzuwa utampenyetsa komweko polowanso chimodzimodzi padzala wamva kodi eya ndamva chabwino pita kayese choncho atate a nthondo adapita kwawo nakakumba mankhwalawo ndikuwathira mbiya atamanga chikonje masiku onse amamusambitsa nthondoyo mpaka adayamba kunenepa pang'ono-pang'ono popeza matendawo adasokonezeka ndi utumbidwa ndipo adamuthera mphamvu kwambiri bwino lake adapempha ena mankhwala a utumbidwa adaphika mizuyo pamodzi ndi nkhuku itapsa nkhukuyo adamupatsa mthondo kuti adye minofu yokhayokha mafupa nawatentha nathirako mchere kuti achite khundabwi namamuthirira m'ndiwo atayesa masiku ambiri mthondo adayamba kukhala bwino adanenepa ndi kumayenda bwino lomwe makolo ake a mthondo ndiwo a mtundu wa anyanja umene utchedwa mtundu wa amalawi amene adali mphepete mwa nyanja ya malawi chakuzambwe kwake adakhala kumeneko pa nthawi yakale mmene anthu adayamba kulowa mdziko muno koma adachoka nanka kukakhala ku dziko la mapiri kutsata chimanga kumeneko ndiko kumene nthondo adabadwira atsibweni ake a nthondo adali mfumu yayikulu anthu pofika pakhomo pawo amaopa chifukwa chakuopsa kwawo Mwina munthu akachita zosayenera pamaso pawo kapena kuoneka ngati wamunyoza, amamgwira ndi kummenya makofu kapena kumupha. Anthu achabe samacheza pamaso pa mfumu kapena kunyumba kwake. Anthu akuluakulu ndi nduna ndiwo adali abwenzi a mfumu. Tsono Nthondo adali mphwake wa mfumu yoopsa chotere. Mfumuyo idakondwera koposa ndi Nthondo popeza mphwake adali yemweyo ngakhale adali mwana. Kawirikawiri amamuitanitsa mwanayo namandidalitsa chifukwa choganiza kuti ndiye adzakhale mfumu m'malo mwake tsono chifukwa adali mwana mfumu idati akadzakula ndidzamusunga ndine mwana ameneyu momwemo mthondo adali mwana wokondedwa ndi anthu ambiri masiku amenewo kudalibe nsalu monga zimene tiziona makonozi anthu amuna amavala chikumba cha mbuzi chosendedwa bwino chofika m'miyendo amachifufuta bwino chikumbacho kuti chikhale chofewa chosacheka m'miyendo dzina lake amati nguwo akazi amatafuna bwazi kuti ukhale ngati thonje Mwina akafuna kuti ukwane msanga amafulula mowa nagulana ndi chingwe chopotapota kufikira mathevule ambiri. Akatero tsono amaomba nacho nsalu dzina lake dewere. Atate ake a Nthondo ndiwo adali eni ake a luso loombera dewerero. Aluso sadali ochuluka kalelo. Masiku onse atate a Nthondo samaona nthawi yapadera. amangoti wina pangireni dewere winanso pangireni dewere motero kuti nkhuku zidadzaza m'nyumba mwawo koma zidatha ndi chideru pa nthawi imene adabadwa nthondo nthawi imene adawagwira msilikali uja adachita kuwatenga pamene amapanga dewerero adalephera kukana kuti tayeni tayeni unama iwe tiye akunka nawo anzawo opanda luso adali atathawa kale mwana wawo adawafunsa tsiku lina kuti atate nchiyani mupangachi dewere kuti muchite nayo chiyani kodi sunaone chimene avala mayi wakochi kodi ate eya kodi ife tizidzapanga dewere tikadzakula iyayi anzathu mabadwa masiku ena tsiku limenelo mthondo adafunsa mafunso ambiri akuubwana koma atate ake adamuyankha bwino osamukalipira pa mtundu wawo wa atate ake a nthondo adalipo anayi tsiku lina adalandira chimanga chofiira kuwauza za tchire tsono kuti acha mmodzi wa iwo adati ine mawa ndipita kukaona tchire limene latiuzali kuti acha iyeyo adapita kukaona tchirelo adayamba kutentha tchirelo pamene lidayamba kutha adamva kufuula nchiyani nyalubwe atamva m'bale wa atate ake a nthondo adati ha kunama lero motero adayamba kuthamanga napezako anthu ena olimba mtima ali ndandandanda pamenepo iye adalimba mtima nayamba kubaya nyalubweyo nyalubwe akuti wanama iwe ndipo adayamba kumupitikitsa munthuyo namukwera ndi amayi tsikulo akadafa koma adamutchola phewa lake mbiri idamveka m'mudzi ndipo atate ake a nthondo adamva kuti m'bale wawo wajiwa ndi nyalubwe choncho adathamangirako napeza nyalubwe ataphedwa kale tsono adati ha chisoni tiyeni tipange machira tsono adapanga machirawo napita kwa mwini tchirelo atafika adaonetsa olumidwayo nati mudatiitanira chilombo pamenepo eni ake a tchire adapereka mkanda kuvomera mlanduwo ndipo atate ake a nthondo adalandira mkandawo nayamba kupita kwawo ndi munthu olumidwayo pofika kumudzi adatenga mvukuto nayamba kuvukutira mabala a m'baleyo Atayesetsa masiku ambiri, m'bale wawoyo adachira, ndipo onse aja adakondwera koposa. M'mawa atate ake a Nthondo ndi abale awo ena adapita kwa eni tchire nayamba kuwaimba mlandu chifukwa cha mbale wawo amene adaalumidwayo. Tsono eni tchirewo adapereka mbuzi zinai kulipira balalo. Chomwecho adalandira chumacho napita kwawo. M'mawa wina atate a Nthondo adanyamula Nthondo napita naye pabwalo pamene padaali abale awo enawo. Adayamba kuyankhula kuti. lero ndifuna kudziwa mmene mudadziwira inu mudatani anzanga amene ndidali nawo ine adandisiya ine pamene nyalubwe adayamba kundipitikitsa adatero m'bale wa atate a nthondo atakambirana kambirana adayamba kuweruzana ndi kuti abale anga lero ndifuna kukulangizani musamamvere ena amene sadziwika amene angofuna kuputira anzawo zoopsa pa nthawi yopitikitsa zoopsa monga mikango ndi nyalubwe koma ngati tili pamodzimodzi okhulupirirana mitima apo ndipo onsewo adavomerezana kuti zoonadi khomo la atate ake a nthondo lidali lachikoka choposa anthu okamba nawo sadawasowa chifukwa chokhala ku bwalo kwawo kopangira madewera aja mwina ena amamwazikana koma iwo iyayi munthu amene waungulumwa amangopita komweko kukacheza nawo zina ndi zina masiku ambiri nthondo amakhala ndi atate ake ku bwaloko mwina amakhala ndi atsibweni ake mfumuyo chokoma china cha atate ake a nthondo ndicho chakuti ngakhale achulukire chotani anthu koma onsewo amakhuta chomwecho anthu ambiri poona zimene amachita atate a Nthondo amabwera nazo mphatso zawo monga nkhuku, mbuzi ndi nkhosa. Kotero atate ake a Nthondo adalemera. Atate ndi atsibweni ake a Nthondo adakondana kwambiri. Choncho atate ake a Nthondo samafunsa poswa mphanje chifukwa pokwatira mlongo wake wa mfumu adakwatira dziko. Mmawa mwina mkamwini wa munthu wina adaletsa atate ake a Nthondo nati, Musalime apa chifukwa ndilimapo ndine. Chomwecho atate ake a Nthondo adavomera namulekera ndi kumuuza kuti, Kalime, pansi salimbirana. Machitidwe onsewa Nthondo amapenya. M'mawa atate a Nthondo adayamba kudwala litsipa laching'alang'ala. Adayesayesa mankhwala a mitundu yambiri, koma matendawo osatha ayi. Ena adabwera nacho chimbalu cha mtengo wong'aluka ndi mphezi. Ena adatenga zitsa zam'njira kufuna kuti kapena akhale bwino. Ha! iye ayi kungosauka chomwecho amake a nthondo adadzifunsa kuti kodi ine nditani pomwepo adapita kwa alongo awo ena ang'ono a mfumu ija popeza ndiwo adali nkhoswe yakuchikazi ndipo adati ine ndada nkhawa chifukwa cha amuna angawa kodi si bwino kuti mukauze nkhoswe zakuchimuna kuti tikaombeze kuti akafa amunawa akwawo asatizenge mulandu mlongo wawo amake a nthondo adati inde nzoonadi kuti tipite mawa kwawo mwamunayo kuti tikaombeze Ine sindikana, koma mufune mkanda tipite ndithu. Ndikadafuna ndine koma ndidamva amake a Botho dzulo kuti mkanda wawo udasowa kapena adaba khoswe. Chabwino, ndibwera nawo mawa, adatero amake a Nthondo. M'mawa kutacha onsewo adapita kwa nkhoswe zakuchimuna. Atafikako adalonjerana nawo bwino ndi kuwafunsa chomwe adadzera. nkhoswe yakuchikazi idafotokoza kuti onse apite kukawombeza maula zitamva nkhoswe zakuchimuna zidavomereza zonsezo ndipo zidapita atatha ena ake apamudzipo adati bayimani pang'ono tikokere fodya chinanso ndicho kuti tikauzeko ena atatero adapita ku nyumba kukafotokozera anthu ena ndipo iwonso adavomereza kuti apite akawombeze tsono onse adanyamuka napita kwa munthu amene amawombeza atafikako mwini maula adawafunsa kuti mwatsata chiyani mmodzi wa iwo adati kwathu kuli matenda ndipo tifuna tidziwe chifukwa chake pomwepo mwini ulayo atamva adavomera adalowa mnyumba natenga ula wake nawayitanira mnyumbamo nayamba kugogoda ula wakewo nanena talota mtengo nchiyani galu wakwera pa tsindwe anthu osayankha nkhuku yakwera pa tsanja anthu chete osayankhabe chidani kodi ndipo onse akuchikazi adaomba m'manja mwini adaleka maula kuombeza nati fotokozani kuli zotani kwanu mkaziyo adati inde masiku awa ine ndi alongo anga amene ali kumudziku tidafunana tsiku lina chifukwa cha nkhuku imene imakagona m'nyumba mwanga pamene nkhukuyo idasowa iwo amaganiza kuti ndidadya ndine ndipo pamenepo tidalankhuzana kwambiri chifukwa chimenecho chidalimo mu mtima mwanga pamenepo mwini maula adati inde mawu onse amveka chabwino pitani kumudzi mukakhwisule mzimu wa agogo kagone onse adavomera napereka mkanda kwa mwini maulayo namulawira atafika kumudzi kwawo adayamba kulongosola kwa otsalawo za mawu amene adanena wombezayo adati ndi mlongo akeyo popeza iyeyo ndiye amene ula udamugwira Atamufotokozera, adayamba kudandaula natuluka chokwiya m'nyumbamo. Atafika kunyumba kwake adayamba kulira. Nthawi yomwe amalirayo atsibweni ake adapita ku milimo ya nyumba yawo. Atafika adamva kulirako ndipo pofunsa adamva kuti akulira chifukwa ula udamugwira. Choncho atamva adanka komweko nayamba kumukalipira kuti, Iwe ndiwe mfiti! Madzulo adamuitana amene udamugwira ulayo namuuza kuti akathire madzi kukhwisula pa mtengo. Chomwecho adawaitana onse a banja limenelo nawafotokozera kuti, Tinapita ku maula ndife ndipo ulawo wagwira inu. Mwini ulayo watiuza kuti tithire madzi. Atatha kufotokoza, wina adavumata madzi ndi kulavulira pomwepo. pa tsinde la mtengo adauzanso amene adagwidwa ndi ulayo kuti avumatenso madzi ndi kulavulira pomwepo atatero adayamba kupembedza mizimu ya agogo motere pepani ife tabwera pano ana anu amene tikhala kubwalo kwa dzuwa kuno ndipo inu ndinu amene mukhala kumvula anthu onse adati pepa ife kawirikawiri timalakwa mwina kudana, mwina kuphana. Choncho inu musakwiye chifukwa cha zimene tichita ife ndi kufuna kutipherapo ena, chifukwa mudziwa kuti ife ndife ana anu ndithu. Pepa. Taonani tabwera chifukwa cha mwana wanu uyu, chifukwa chakuti adadana ndi mlongo wake, ndipo tidziwa kuti tidalakwa mutikhululukire. Kanthu tibwera nako mawa. pepa amene akudwalayo tadziwa kuti ndinu mudakwiya kodi mukatikwiyira inu nokha okhala ku mvula ife tidzatani tikhululukireni pepa mmawa adafuna mawere ndi kusinja ufa naphika nsima ndiwo yake idali nyama ya nkhuku ndi mbuzi madzulo adapita nayo nsimayo ndi kukanena kuti tabwera ndi nsima imeneyi kuti mudye Kutacha adapita pa mtengo naona nyerere zambiri zikudya nsimayo ndi nyama ija nadziwa kuti ha zikomo watidyerako gogo. Tsono adatenga makombo ake natsiriza kudya. Tsiku linzakelo matenda a atate a Nthondo adakula kwambiri mpaka adakomoka ndipo mkazi wawo adatunga madzi ndi kuwathira m'thupi lonse. Atawathira madziwo adatsitsimuka ndi kufunsa kuti, Kodi Nthondo ali muno? Eya, adayankha mayi wake apo atate ake adati nthondo ine ndikufa mwanawe leka magwiragwira chifukwa amapha manja mapenyapenya amapha maso nthondo adamva chisoni choposa adadziwa kuti atate ake adamukonda kwambiri koma anali kufa ha zachisoni pamenepo atatewo adavutika natsirizika zitatero adatenga madzi ndi kuwatsuka ndi kuyitana ena pamudzipo nayamba kubuma ha chisoni m'mudzi monsemu pokumbukira ntchito zawo ndi luntha lija atabuma adayamba kukanena kwina kumene kudali anansi awo atafika anansi awo akufayo adalira naleka pamenepo adayitana atsibweni ake a nthondo nayamba kukamba milandu adawakumbutsa za maula aja kuti adagwira iwo akuchikazi adavomera nati inde ife ndife olakwa tsono adapereka mkanda kuti malirowo akayikidwe ndipo milandu adzalipira pambuyo atavomerezana wina adatuluka m'nyumbamo nakauza anyamata kuti akabwereke makasu kuti azikakumba manda anyamata onse m'mudzimo adasonkhana ndi kuyamba kupita kumandako Popita kumanda mtsogoleri adatenga mwala naponya komweko nati, Tikubwera uko! Osakhalitsa anyamatawo adafika kumandako nayamba kukumba mudzi. Pokumba adaona kuti mwala waukulu udayala mkatimo poti mpakana adafuna kuleka kuti ayambe pena. Koma mkulu wina adawadzudzula ndikuti, nanga mukaleka dzenje limeneli lidzakhala la yani simudziwa kuti azimu amapha wina ha opusa inu atamva izi anyamatawo adapitirizabe kukumba mandawo mmene amuna amakumba manda akazi amasinja ufa nayamba kuphika nsima ya adzukulu ndipo amachita chingondo ndiko kuti amatenga ufa nasokoneza ndi madzi ndi kuyamba kudzodza ena ufawo akazi ena amathawa pomwe ena amathamangitsa othawawo kuti onse adzozedwe mudali phokoso lalikulu m'mudzimo atatha kuphika nsimayo adakapereka kwa adzukuluwo kumandako ndipo onsewo adayamba kudya pomwe amuna amadya akazi adayamba kututa miyala ndi kukayika kumandako tsono atamaliza zonse wina adapita kunka nakadziwitsa kuti amaliza kukumba ndi kuti akudzanyamula mfumuyo malirowo tsono mnyamatayo adauza anzake kumandako kuti akanyamule malirowo mnyamata wina yemwe adapempha kuti amugawire mitanda iwiri ya nsima adayamba kuti uje nsima iyi koma anzake onse sadavomere nangoyitaya kudzinjako tsono onsewo adayimirira kukanyamula malirowo atalowa adanyamula malirowo ena adatenga uta wawo pomwe ena adatenga kaligo ndi chuma chawo china kuti apite nacho ene ake atafika kumandako adatsitsira mdzenjemo malirowo ena adatenga mkalo dothi la kumanda nayika m'manja mwa nthondo naponya momwemo kuti ayiwale ndipo ena adaponyanso lawo dothilo atatero adatcholatchola chuma chonsecho ndi kuponya mdzenjemo nayamba kufotsera atatsiza zonsezo adamwazikana ndi kubwerera ku nyumba ya munthu womukayo siwa makasu adabwera nawo ogulula kumudziko adasosola zinyasi ndi kuyamba kuwawula makasuwo kuchotsa azimu onsewo adayima pakhomopo ndipo eni maliro adawawuza kuti azigona mu mtanda Madzulo kutada anyamata onsewo adayamba kugona pa mtanda ndipo padalibe mmodzi wosoweka. Akadapezeka, akadamukalipira kuti watidula. Pa mtandapo anyamatawo adayamba kukamba nkhani. Mwinanso amaseka mnyamata amene adataya nsima kudzinja kuja. amamunena kuti menyereko adataya nsima kudzinja mawa kutacha akuluakulu adayamba kukamba milandu ya maula ija mnyamata yemwe adamugwira ulayo adalipa mbuzi nayika kuti ikhale mbuzi ya kumitu yodyedwa ndi ana okhaokha tsiku lotsatiralo adameta malirowo amake anthondo adavala zingwe kumutu kwawo kutsimikiza chisoni tsono adatenganso mbuzi ina nayipatsa amene adafotsera malirowo zitateronso onse adatuluka pa mtanda pa tsiku lomwelo kuyambira pomwepo mwanayo Nthondo amakhala ndi amake mwachisoni koma adakondana kwambiri ndi kusangalatsana udapita mwezi umodzi ndi watheka akazi akadalira maliro osasamba kapena kudzola mafuta koma amangokhala otuwa zitachitika izi adavika chimera ndipo chitafuka adapangana kuti afulule mowa kuti amete malirowo kenaka adauza ena kuti akalalikire ku midzi ina za mowawo tsiku limene adaphika mowalo adayamba kulira gule usiku okhaokha Mayi wosiyidwayo adayamba kupereka msupo kwa gule waoyo. Adavina masiku atatu ndipo tsiku lachinayi adasonkhana anthu kudzamwa mowa. Atatha kumwa ena adatenga lumo ndi kumumeta mayi wake wa Nthondo pamodzi ndi ena apamtundu wao. Atatha kumetako anansi a atate ake a Nthondo adaitana akulu apamudzipo ndipo adayamba kukamba nawo milandu ya mkazi wosiyidwayo. Adati, Ife tikupita lero ndipo mkaziyu akwatiwe. azisamba koma tifuna chipindatchika onsewo adavomera napereka mbuzi yakuti mkaziyo adafetsa mwamuna adafunsa zakuti wina alowe mnyumbamo koma amayi anthondo adakana nanena kuti ine ndine nkhalamba sindingakwatiwenso